ya mere oge gburugburu ha chọrọ ime ihe a na-eleba anya ka ghara imegide ọ ga-abụ nwaanyị mere ogo dịpụ anya mmiri anya mmiri atọsị n'ala ọ bụrụ na nwoke ahụ ihe ga-eme ya ya mere nwaanyị mere okwu atụtara onwe isi nke ọ bụ nwaanyị ịkawa ahụ na idoziri onwe gị ọfụma ịka gosite na ịbụ ịbụ ezi nwaanyị gosite na ịbụ ịbụ ezigbo nwaanyị maka na ajọ nwaanyị na-abụ ọ bata na ezinụlọ mebie ezinụlọ ajọ nwaanyị bata na ezinụlọ mebie ezinụlọ nke eji ama ajọ nwaanyị ajọ nwaanyị ị fụ ya ọ bụrụ mmadụ ya agwa gị ya njem ụkwụ ya njem ije ya omume ya ga-egosita gị ị bịa n'ime ahịa ị fụ nwaanyị na-akọ ọnụ n'ime ahịa na-alụ ọgụ onye ekwu e nwere ajọ nwaanyị abụ ịjụ ibe igo ya ihe n'ime ahịa mmadụ adịghị afford igo mmadụ n'ime ihe n'ime ahịa kwee ya ọnụ like ya kwe ya price sị how much is this

O bido kọba gị ọnụ, uwe gị iyi, ọ bụrụ na ọ bụrụ na ọ naghị afford ego ya ego na awa enwere ike onye awa price the money ego ego ya ruru ole ego ya ruru mana ọ bụrụ oruru ọ sị ya ndị oruru m ego na adị mere ego na gaba onye a jiri udo na ọṅụ wee pụba than ịkọ onye ahụ ọnụ si ya ọ ya bụ ka eji ama onye bụ ajọ nwaanyị maka ụdịka mmadụ batara ezinụlọ ọ ga-aghasị ezinụlọ

ị ya-afụ ajọ ị ya-afụ nwaanyị ọ ga na-akwado dị ka esi esi onye si n'ezi ezinụlọ maka na mgbe ọ bụ na site na nne ka a na-enwere nwata ọ bụ site na nne ka a na-enwere nwa agbọghọbịa ị pụta na ya sị nne ka e wee ezinụlọ isi wee kwesị esi na ezinụlọ oke oke oke afọ oke nkwọ asịrị nwaanyị abụkwa ezigbo mmadụ

towards the daughter most especially ụmụ nwaanyị ma ị ga-adị ma ị ga-adụrụ ewere maka na example ka m tụrụ gị e nwere mbọsị m na-ana n'ụzọ nne ewee kpọọ nwa ya sị ya bata n'ime ụlọ nwa a dịka ọsọ ọfụrụ o kwerọ ge nne ya ntị ọ sị bata n'ụlọ bata n'ụlọ nwa ajụ wee kwụọ ọgba kọrọ na ya ọgba kwufere wee banye na yard ọzọ wee nyuo nne ya kpọpụta e nwere ike nwa ahụ bụrọ isi ọ bụrọ ịbọ ọ na-eme ihe dị otu mana ọ bụrụ na nne ya caution ya ọ sị bata n'ụlọ gba ya nkịtị lakpuru onwe ya n'ụlọ hapụ nwa ahụ n'ezi ahụ mana ọ bụrụ na ihe ọ batara o nwere ike ọ ma hapụ ya ọ gba ya nkịtị maka ya ọ chụwa ya ọsọ nwere ike ya bụ nne ga-ada ada ihe ọ ga-eme ọ gba ya nkịtị baa n'ụlọ

ụfọdụ amazị aka na aka ebe ha kịta nọọ ka e wee mụọ nwa ka anyị mụọ na anyị mụrụ ibe anyị mụrụ ama azụzi ka esi azụ maka na ọ na ezinụlọ ka nwa ga-esi na ebe ite ya ezi ị fụzie omume ya ka ọ na-eme ị fụzie character character ya dịziekwa zero okay ya mere ndị Igbo ji asị na nọọ eneru nne anya wee mara ka nwa ga-adị yes eziokwu maka nne ọbụla nọ n'ime ahịa na-akọ ọnụ na-aba mba

uwe metụtara anụ ka a dị agba ya n'afa nke abụ nke a na-agba n'afa maka na ọ ga na-ele esemokwu nne ya makwara nne ga na-akụziri ya na ele eme ihe dị otu a dị ka Igbo ji atụ n'ilu na nne ewu na-ata agba nwa ya na-ekiri ya anya na-ekiri ya maka na o ji m anya e nwere mbọsị m gara ịgo aka ka m wee rie nri m wee fụwa mmadụ na-ere aka ịfụ na nwa ya si gwa ndị mmadụ okwu ọtọmatikali na otu a ka nwa ya si agwa ekwukwe otu a ka ụmụ ya si ekwu